daoine eile a fheiceáil sa fíorshaol chomh minic sin. Agus mar shampla tá Clíth ina cónaí i gCiarraí agus bhí sé go hálainn í a fheiceáil mar gheall go bhfuil muidne ar fad i mBaile Átha Cliath. Agus tá muid tar éis bualadh le daoine nua, cosúil le Seán ó Gaeilge Anois. Yeah. Agus tá mé tar éis aithne níos fearr a chur ar Rory. Yeah. Yeah, bhí Rory anseo, bhí Rory.

thar an deireadh seachtaine ach bhí sceitimíní an domhain orainn mar gheall go raibh deis againn freastal ar chlub oíche don chéad uair le dhá bhliain anuas. Ceapaimar. Agus bhí ar an ticéid a fháil scoth. Bhí ar an ticéid a fháil. Bhí sé thar bheith dáiríre. Beag an líon scáiltí ach an-suimiúil agus an-taitneamhach. Mar cineál intreoir ar dul go club oíche? Ceapaim é mar ní ionann club oíche i gCill Airne agus club oíche i mBaile Átha Cliath.

Anois is arís chuireadh sé amhrán maith ar siúl, tá sé, seo é, like, athróidh sé Athróidh. gach rud anois agus beidh níos mó ABBA le cloisteáil, beidh níos mó rudaí nua-aimseartha le cloisteáil agus ansin chuaigh sé siar go, like, 900, I don't even know, like, na seascaidí nó rud éigin. Ach ní fiú, bhí, tá's a'm gur chuir sé amhrán Fleetwood Mac ar siúl, ní chuimhin liom cén.

le le dhá bhliain domsa le. Yeah, yeah, go díreach. But an rud faoi ná níor mhothaigh sé aisteach dom, like níor mhothaigh sé nach raibh muid tar éis sin a dhéanamh le blianta, you know. Yeah. Like mhothaigh sé nádúrtha, ní raibh mé like bá Bhothaigh- tuirseach Yeah, aisteach. tá an ceart agat. Agus bhíomar cin- bhí mé fhéin cineál imníoch roimhe, Mm. em, ach tá mé sásta gur bhain mé sult as agus go raibh muid ar fad ag baint sult as. Yeah. Is dócha nuair théann tú le dream a bhfuil an-aithne agat orthu ní Gidéar. ní bheadh an imní kind of ró-ard ansin. do you know? Yeah. 'Cause más rud é go bhfuil a fhios agat go bhfuil tú compordach ag rá le do chairde like tá mé ag dul abhaile agus má tá a fhios agat go rachadh duine éigin leat then you know Yeah. chuireann sé sin thú ar do shuaimhneas. Um, but deireadh. yeah, bhí sé bhí sé go hálainn ag déanamh neamhaird ar an gceol. Anois is arís.

Cé go bhfuil muid thíos i gCill Áirne ní raibh imeachtaí an Oireachtais ar siúl anseo. Bhí cúpla imeacht ar siúl ar líne agus bhíomar ag féachaint orthu, bhíomar ag féachaint orthu. Bhí siad an-mhaith, iontach. Ach ar ndóigh bhíomar ag iarraidh dul ar bóithrín na smaointe agus smaoineamh siar ar na dea-chuimhní atá againn ó Oireachtas na mblianta. beag anuas ar an Oireachtas roimhe sin. Agus mar sin, ok, so gals céard é an cuimhneachán is fearr atá agaibh? Tá sé ródheacair. Bíonn an tOireachtas just iontach, tá sé deacair ceann amháin a roghnú. Is is breá liom, agus is breá liom é. Eh, bíonn na cuimhní sách fuzzy, sách blurry anois arís. Yeah! Sin mar chuid den spraoi. Yeah. Yeah. Cad a cheapann tú féin? Déarfainn Tá cúpla rud a sheasann amach dom nuair a labhraíonn tú faoin Oireachtas. Ar dtús, an taisteal, an turas go Contae Ciarraí agus ar ndóigh stopann tú i Barack Obama Plaza. Is eispéireas faoi leith é sin. Agus bíonn Clí thar a bheith sásta. Chomh sásta agus, so is maith liom é sin agus is maith liom Baile Chill Airne, is maith liom an Brehon, is maith liom Gleneagle. Is maith liom an t-aonach a bhíonn lasmuigh de Gleneagle leis na seastáin ar fad. Yeah, bíonn siad sin an-deas. Is maith liom go bhfuil páistí ag rith timpeall ag labhairt na Gaeilge. Is maith liom go bhfuil an méid sin mic léinn ann ag labhairt, b'fhéidir, Gaeilge don chéad uair le fada nó go bhfuil siad ag cruthú cairdis nua trí Ghaeilge. Sin é, yeah. Is breá liom na comórtais, lúibíní, steip,

Do you know, agus ceapaim go gcuireann gach Gaeilgeoir am ar leataobh le cinntiú go bhfuil siad in ann dul chuig an Oireachtas, so bíonn gach duine ann agus tá sé an-deas. Agus nuair a smaoiníonn tú ar ar na daoine a bhfuil muid cairdiúil leo fós, nach raibh i Má Nuad linn, ar ndóigh is stans mór Ollscoil Mhá Nuad muid, toisc gur fhreastalaíomar ar fad ar Ollscoil Mhá Nuad. Má tá aon duine nua ag éisteacht linn, is dócha go bhfuil sé sin ar eolas ag chuile dhuine, but an rud ná tá muid fós cairdiúil le daoine ó ollscoileanna eile agus agus na deiseanna like, formhór na ndeiseanna a bhí againn chun an, an cor- na- I suppose, na cairde sin a fhorbairt agus um, I suppose, an áit in, inar, inar raibh bláthú ar, ar, in- ar, ar, ar na cairde sin an tOireachtas ab ea. Céad Yeah. faoin gcéad. go díreach. Sure fiú like bhí mise ag siúl ag ag na gradaim cumarsáid le déanaí Bhí mé dear gan agus le rinne mé dearmad a running an átharbh an teochtta. No, but bhí sé deas cos bhíomar ag caint faoi le cuimín rochtain sé you know like tá sé deas deas. Abair linn faoi sin a Shinéad a bhí ainmnithe i gcomhair Réalt Óg na Bliana agus is í Sinéad Réalt Óg na Bliana dar leis na Gael Gals. Sin an rud is tábhachtaí. Bhí tú ag na gradaim so abair linn. Bhí sé iontach. Bhain mé an oiread sin sult as. Bhí sé ar siúl i dteach Farmleigh i bPáirc an Fhionnuisce in aice le teach Miggledy. Gorge. Yeah, ní fhaca mé é ar an drochuair. Cheap mé go mbeadh sé isteach ach níor. Nó na madraí. Nó na madraí. Níos tábhachtaí fós. Yeah. Ach bhí an suíomh just wow, go hálainn thar a bheith fancy ar fad. Agus bhí sé deas daoine a fheiceáil ansin nach bhfaca mé iad le fada ar nós Hugh agus bhí mé le Donncha Ó Murchú, ar ndóigh bhí an bua aige agus bhí sé go. lán tuilte aige, bhí mé an-sásta dó. Comhghairdeas dó. Comhghairdeas. Bhí gach, gach duine a bhí ainmnithe ar gach gradam just is bíonn siad ag spreagadh mé agus muidne ar fad, ceapaim, toisc go bhfuil an oiread sin oibre iontacha ar bun ag go leor daoine i saol na Gaeilge sna meáin. Umm, yeah, bhí sé go hálainn agus bhuail mé le go leor daoine nua.

Seo an fhadhb, ach ar a laghad tá, níl na srianta really chomh dian anois go díreach, so le cúnamh Dé beidh muid in ann dul go dtí an George agus yeah clubanna oíche i mBaile Átha Cliath arís go díreach. Ní raibh mé really Níl fonn orm really filleadh ar Coppers go fóill le bheith ionraic. Ah do you know, rachaidh mé uair amháin. Rachaidh mé uair amháin yeah, ach níl mé like ag cur allais le dhul, you know the way tá daoine yeah like

Díreach just cúpla áit nua. Café en Seine. Cloisim an-chuid rudaí faoi Café en Seine. Oh, Cloisim go yeah. bougie. Ach like, an rud ná tá mar shampla like, tá tá mo dheartháir san ollscoil i mBaile Baile Átha Cliath. Ar ndóigh tá cónaí oraibh you know, i gCúige Laighean ar feadh na mblianta. Um, but níl taithí ar bith agam ar na háiteanna seo agus chuala mé go leor scéalta fúthu. So ba ba bhreá liom dul

An é Dolly Parton agus Kenny Rogers a chanann Island? Oh yeah. Islands in the stream, that is what we are. Come away. Déanfaidh muid sé sin. Is breá le muid an t-amhrán sin. Is laoch í Dolly Parton. Á, is breá liom Dolly. Yeah. Tá sí class. Yowing boss ar a son. Ráite so bhar. Swear on Dolly. Swear on her life.

Ó, níl sé cloiste agam. Á, is breá liom é. Duals? Cén trad? No. Tá ionadh orm. Surprise, surprise. Um, I suppose ó mo ó mo óige You Are My Sunshine. Aww. A chan mo mham é sin le mo mhadra an t-am ar fad chun í a shocrú agus ansin nuair a fuair Jessie bocht bás trí trí actually uh, deich mbliana ó shin to the day. Oh wow. Aww. Bush luck. Anyway, rest in peace.

Sin rud actually eile gur maith liom faoin Oireachtas ná nach mbím ag éisteacht le ceol traidisiúnta really i rith na bliana ach like tugann sé deis dom you know Yeah. foghlaim like eh, níos mó a fhoghlaim faoi Mm. ceol traidisiúnta Go agus díreach. na hamhráin sean-nóis agus an cul- an cultúr Gaelach eh, go ginearálta is dócha. Like ag fás aníos ní raibh mórán cur amach agam leis sin. um, toisc go raibh mé i lár na cathrach well i mBaile Átha Cliath yeah mm. so tá sé sin deas sin rud amháin gur maith liom faoin Oireachtas yeah mise freisin is breá liomsa an club ceoil na féile leis seo mm. um, ach well le dúil obviously just go slú dra an da tá's an sanolí

faoi láthair ach bíonn sé deas má bhíonn stuif ar siúl mar is féidir liom tacaíocht a thabhairt do na daoine a bhfuil aithne agam orthu ón gceol ag na comórtais. Mm. Is breá liom amhránaíocht ar an sean-nós. Téim chuig Fleadh Ceoil na hÉireann gach bliain ach ag an am céanna tá vibe difriúil ag an Oireachtas. Ní bhíonn sé chomh hiomaíoch sin is a bhíonn an Fleadh. Bíonn an t-atmaisféar go hálainn ag na comórtais. Sin rud a thaitníonn go mór liom mm. agus cé go mbíonn an cé go bhfuil neart neart taithí agam leis an gceol traidisiúnta agus you know go mbím ag éisteacht leis chuile lá um, fós foghlaimím an-chuid ag an Oireachtas um, you know, go háirithe faoin amhránaíocht mar ní ní ní clann mór amhránaíochta muid um, ó thaobh cúrsaí sean-nóis de. Éistimid leis but eh, tá sé deas amhrán nua a chloisteáil um, well, tá mé ag múineadh i nGaelcholáiste faoi láthair so bíonn bíonn ar ndóigh rudaí as Gaeilge uaim so just bíonn sé deas you know, domsa chomh maith like, bíonn bíonn go leor á á foghlaim agam anseo. OK girlies, cad é an chuimhne is fearr libh riamh ón Oireachtas? Dea-chuimhne? Droch-chuimhne? Nó cuimhne díreach a sheasann amach duit ón Oireachtas? Bhuel, ar ndóigh gach rud, muna raibh mé ró-ólta chun é a chuimhniú, ach is dócha mo chéad Oireachtas. Bhíomar i gCill Airne, ar ndóigh, agus d'fhanamar i mbrú agus ní raibh mórán brú ann.

na daoine, an t-aon dream ar labhair mé Gaeilge leo ná mo mhúinteoirí, daoine a sheinn ceol liom ach daoine níos sine, like daoine fásta agus mé ocht mbliana déag d'aois agus cheap mé, you know, tá, like thuig mé ag an am sin tá an Ghaeilge cool ach ní raibh aon kind of outlet agam dó. seachas an Fleadh ach ní raibh na deiseanna sin ann so um, bhí mé chomh sásta a bheith i measc grúpa grúpa daoine a bhí chomh cool cheap mé go raibh sibh chomh cool oh my gosh um, cos she go grand because in her is actual just like say heeny amok small but time she mar chéile so tá sé yeah here but an rud ná just is cuimhin liom a bheith ag ceapadh oh my god tá mé le grúpa chomh cool is leanbh mé tá go leor le foghlaim agam David Dermot ag only go to so you know mid literally well eh, mhúin sibh go leor dom go leor scilanna um, it's missing like no wise owls but yeah so eh, is dócha just a bheith libh le bheith fírinneach agus bualadh libh you know bhí an chéad uair like b'in an chéad uair a raibh I suppose an méid sin spraoi agam trí Gaeilge. Yeah. Agus bhí mé ar an gcoiste chomh maith. B'in an ch- an chéad an chéad bhliain a raibh mé ar an gcuiste so um, bhí mé an-tógtha. So yeah agus ar ndóigh club club na féile gach rud mar sin Mm. an bfu- bhfuil mé an-sult as but um, níl sé sin chomh chomh suimiúil but m- mo chéad Oireachtas. Más rud é go raibh ormsa Oireachtas amháin a roghnú a sheasann amach dom mar rud iomlán mar deireadh seachtaine iomlán nó bliain iomlán bheinn ag roghnú an ceann sin freisin. Bhí mé i mo bhliain deireanach ar an ollscoil agus bhí mé mar leasuachtarán ar an gCuallacht agus bhí an deireadh seachtaine sin ar fad chomh spraíúil sin. Bhí sé dochreidte. Ach déarfainn freisin, an bhliain ina dhiaidh sin, bhí mé ag obair le Conradh na Gaeilge agus mar gheall go raibh mé ag obair leo, cheap mé go raibh mé chomh cool leis. Cheap mé go raibh tú chomh cool. Cheapamar ar fad. No bhí tú bhí tú fásta like. Bhí sé iontach go raibh um, bíonn béile ag an bhfoireann mm. uh, nach mór gach oíche agus cibé duine atá you know, ar fáil nó nach bhfuil ag obair freastalaíonn siad ar, ar an mbéile agus thaitin sé go mór liom gur tháinig an fhoireann ar fad le chéile um, agus go raibh na chats againn agus um, ansin chuamar ar fad isteach go dtí you know, um, an Gleneagle le chéile, thaitin sé sin go mór liomsa. Maith thú. So déarfainn yeah like béilí leis an bhfoireann agus um yeah and agus obviously ag bu- like ag bualadh libhse freisin. Yeah. Déarfainn an bhliain sin, ní cuimhin liom cén bhliain a bhí ann, bíonn siad i gcónaí measctha suas i mo cheann mar is kind of blur iad ach um An ceann sin nuair a bhíomar suas go déanach le Róisín i gCill Airne. Oh, Cén bhliain a bhí ann? 2018. 2018, bhí sé sin iontach, yeah. Oh, Dé Aoine. An raibh mé i mbliain na céim ansin? No. No, ní raibh mé ag obair. No, ní raibh mé ag obair. Ní raibh tú ag obair. Ní raibh mé ag obair, bhí mé fós san ollscoil. Ach like bhíomar níos, not aibí, ach like thuig mé céard a bhí i gceist leis an Oireachtas agus thuig mé go mbeadh like

bhí like 20 nóiméad agam le mo stuff a ullmhú le éirí le dul ar an mbus. I think go raibh mé actually ar an mbus sna héadaí céanna as a raibh mé ag caitheamh an oíche roimh ré. Is bhí mise ag obair an bhliain sin agus ní raibh aon gá domsa a bheith suas chomh déanach sin. Agus ceapaim go bhfuair mé, is cuimhin liom an dul ar ais go dtí an seomra, bhíomar ar fad ag roinnt seomra. Yeah. Agus Ceapaim go bhfuair mé uair an chloig nó uair an chloig go leith codladh agus ansin ansin bhí ormsa éirí. Cad a bhí ar Oh! intinn againn? Íosa Críost. Agus bhí mé ag caint le Al níos luaithe agus ag ag ag déanamh iarrachta like teacht ar an mbliain sin agus an rabhamar i Cill Airne nó i City West but dar dar ndóigh Cill Airne a bhí ann mar más rud é go rabhamar i City West ní bheadh cead againn fanacht chomh déanach sin like fanacht suas chomh déanach sin.

Haigh Chairde, Clíona Anseo, Ní féidir liom labhairt faoin Oireachtas gan labhairt faoin gcéad Oireachtas ar a raibh mise aige agus bhí mé ar choiste na Cuallachta ag an am agus bhí an tOireachtas le bheith ar siúl i mBaile Átha Cliath san óstán City West agus dúradh linn nach mbeadh lóistín ar fáil do na mic léinn a bhí thart ar Bhaile Átha Cliath go mbeadh orainn ar ar lóistín féin a shocrú nó go mbeadh orainn busanna a fháil so seachas bus a fháil ó City West go Maigh Nuad a thógadh b'fhéidir fiche nóiméad nó mar sin shocraíomar halla Scouts i gCluain Dolcáin agus Bhíomar inár gcodladh ar an urlár agus nuair a deirim bhíomar, bhí thart ar 200 mac léinn ag luí ar an urlár sin ar feadh dhá oíche, mic léinn ó Bhaile Átha Cliath, mic léinn ó Mhá Nuad, ó Ghaillimh, ó Chorcaigh, ó Bhéal Feirste, ó Luimneach, fud fud na tíre. ag fanacht ins an halla sin agus bhí an áit ina praiseach iomlán, bhí sé fuar, bhí sé dorcha, bhí sé gruama, bhí an oiread sin strus agus bhí is an Chuallacht i Má Nuad a bhí á eagrú so bhí orainn cead a fháil ón ollscoil le fanacht ann maidir le árachas agus bhí orainn na fir slándála agus seiceáil dóiteáin a eagrú agus á bhí sé just absolutely craiceáilte go rinneamar é agus gur éirigh linn é a dhéanamh mar bhí sé dhá lá b'fhéidir roimhe roimh an Oireachtas agus eh, just bhí an oiread sin strus ag baint lena eagrú so bheartaíomar gan dul agus ansin tugadh cead dúinn ón ón ollscoil agus em, yeah, bhí sé bhí sé absolutely craiceáilte agus daoine ag béicíl san oíche agus eh, just á bhí sé uafásach ach em, Sin sin ceann de na rudaí a dhéanann tú mar mhac léinn le bheith mar chuid den chraic ag an Oireachtas agus yeah ní mar a dúirt mé níl a fhios agam an é an cuimhne is fearr atá agam ach is is cuimhne ar leith é agus aon duine eile a bhí sa halla sin ní dóigh liom go ndéanfaimid dearmad go deo ar éinne ar an halla sin. Bhí sé bhí sé absolutely uafásach agus sin sin sin saol an mhic léinn ag ag an Oireachtas so tá mé buíoch anois go bhfuil beagáinín airgid againn le le caitheamh ar ar lóistín ceart agus ar ar ar rudaí eile so yeah. Tá sé chomh deacair ag smaoineamh ar díreach cuimhne amháin ón Oireachtas thar na blianta um ach nuair a smaoiním Ar de ghnáth smaoiním ar na prinks a bhí againn, ceapaim i 2018 a bhí ann, i nGlena House agus bhíomar ar fad gléasta suas mar ceapaim superheroes agus villains nó rud éigin mar sin agus bhí sé chomh spraoiúil, bhí mé gléasta suas mar Superman. Umm agus yeah bhí just am den scoth againn ar fad agus just cuimhin liom an bliain sin ceapaim go raibh gach éinne just chomh sona sásta sin agus ag baint sult as agus umm an-ghar dá chéile umm chomh maith. An grúpa a raibh ann umm réitíomar ar fad go go hiontach lena chéile agus dar ndóigh i gcónaí réitíonn ach an bliain sin just bliain speisialta a bhí ann. Umm freisin bhí umm. Bhí an díospóireacht an bhliain sin dochreidte. Ní cuimhin liom cé a bhí an bua ag acu ach bhí sé chomh spraíúil, bhí póit an domhain orainn ar fad ag an díospóireacht sin ach cé go rabhamar ar fad ar tí bás a fháil, bhí sé dochreidte greannmhar agus iontach. Agus yeah, ceapaim iadsan.

roghnú. You know, tá an oiread sin cuimhní agam leis an oiread sin daoine difriúla ach píosa amháin a sheasann amach dom ná Oireachtas na Samhna 2018 i gCill Airne, sa Gleneagle. Bhí mé mar reachtaire ar Chumann Gaelach DCU ag an am agus bhí ormsa an turas ar fad a eagrú. Bhí mé faoi strus millteanach don deireadh seachtaine sin ach bhí deis agam dearmad glan a dhéanamh air ar an Satharn toisc go raibh an díospóireacht idir na coláistí ag tarlú agus ba é seo an chéad uair riamh go raibh DCU sa bhabhta ceannais agus is breá liom an díospóireacht toisc go mbíonn an-phóit ar gach duine, bíonn siad chomh tuirseach ón oíche roimh ré. you know tuigeann tú bíonn oíche na mac léinn ar oíche Dhéard, oíche Dhéard, oíche Aoine go mo leithscéal agus maireann sé sin i bhfad bíonn gach duine marbh an lá dár gcionn ach ar chúis éigin ag you know a haon, a dó a chlog sa lá nuair a bhíonn an díospóireacht ar siúl tá daoine ar ais ar an ól agus réidh leis an tubaiste álainn a fheiceáil. Téann daoine suas, bíonn a nglór tuirseach, Agus fós bíonn siad gléasta go deas agus scriosann siad a chéile. Is breá liom an drámaíocht dó, an trash talk ar fad, na jokes ar fad, na pointí eolais. Bíonn sé chomh páistiúil agus chomh hamaideach ach thug sé an oiread sin sonais dom agus d'éirigh le DCU teacht sa dara háit an bhliain sin so bhí mé chomh bródúil as an bheirt a bhí in iomaíocht ar ár son.

Lucy, Clíona agus Rory a sheol scéalta isteach chugainn. Tá súil againn gur bhain sibh ar fad sult as na cuimhní sin agus tá súil againn go mbeidh sibh ag éisteacht leis an chéad eagrán eile, so go dtí sin a chairde, slán agus tabhair aire!